biko ekene dụrụ unu udo dịkwara unu biko ndị Igbo ideves okwe na n'ọnụ m ideves otu nsisi ga ideves ideves ọ gịnịkwa ka anyị mere ndị a ọ gịnịkwa ka anyị mere ndị ugwu gịnị ka anyị mere ndị Hausa gịnị ka anyị mere ndị Naịjirịa Muhammad Buhari biko ka ọ na-eme ahapụ ndị Biafrans ka ha zuo ike gịnị ka Biafrans mere gị ee eh? ọ gịnị ka Biafrans mere gị legodo ụmụnne anyị gara just na ha gara protest na Igweọcha na Port Harcourt na Biafra land ka ha ṅụrie ọṅụ na Donald Trump banyere n'ọchịchị Muhammad Buhari obi tara gị mmiri obi tara gị mmiri iwe jide ndị a wee zipụ ụmụ ụmụ nkịta ị na-azụ bụ DSS and the and the soldiers ha wee kpọrọ innocent people gbagbusie ọ gịnị ka ha mere unu ee eh? asị m gịnị ka ndị a mere unu biko Muhammad Buhari sakene m ihe m na-ajụ ee eh, Chineke dododo ana m arịọ Olisa Olisa kere igwe biko egbukwana Muhammad Buhari anụ m na Muhammad Buhari anwụgo mana ekpere m bụ biko ya anwụkwana Muhammad Buhari ekpere m na-ekpere gị bụ gị anwụkwana ka ị dị ndụ wee fụ afụfụ niile ị tara ụmụ Biafra ị ga-adị ndụ tụọ ikpere ị ga-adị ndụ ree ule blood of the innocent people ị wastechara na ala Biafra land ga-ata gị ahụfụ Muhammad Buhari ọ gịnị ka ụmụazị a na Igweọcha mere gị ọ gịnị ka ụmụ Biafra mere gị ndị na-aga protest na-aṅụrị ọṅụ na-ejubilate na nwanne na na na Donald Trump abanyego n'ọchịchị ọ gịnị ka ha mere gị i ji wee zipụ ụmụ anụmanụ gị i ji wee zipụ ụmụ nkịta gị ka ha jiri ndị a gbusie DSS Nigeria DSS Nigeria SARS, Nigeria Police, ọ gịnị ka innocent people mere unu? Ọ gịnị ka innocent peaceful protectors, Biafra protectors mere unu? Ọ gịnị ka ha mere unu? Unu ji jide ha gbagbusie. Hey! Ọ na-agụ m arịrị. Ọ na-agụ m akwa mmiri. Ngwa ngwa m hụrụ ụmụnne m ka na-ahụ ọbara na net na-ahụ ọbara ana m awatch anọ m na Salamanca here wee na-awatch ihe na-eme live na Igweọcha Nigeria DSS ọ gịnị Nigeria SARS ọ gịnị Nigeria soldiers ọ gịnị ọ bụ eziokwu na ụmụ Igbo unu nwere ntị mana unu ejiri ya anụ ihe oge elugo mgbe unu ga-asa anya unu mmiri oge elugo mgbe unu ga-asa anya unu mmiri maka na ọ na-abụ ọ nọgide n'ogwe ọ hụwa ndị mmụọ oge elugo mgbe unu ga-amara na unu na-aga unu adị nkwadobe ọgụ ọ bụrụ ọzọ unu ịtachi ọnụ tachia obi nọdụ sị na nwere ihe ọ ga-eme unu mana ha nọ na-egbu unu ha nọ na-ewesti unu negodi Fulani herdsmen nke ha zitere ha bịara from community to community ejide ndị mmadụ na-egbusi unu amarọ na Muhammad Buhari ji plan plan niile o ji bụ ka o jide ndị Igbo gbusie so that Biafra will not be restored mana Chukwu Okike Abịama o dego ya ede sị na Biafra must be restored whether they like it or not whether Buhari like it or not Biafra must be restored ọkwa because of Donald Trump bụ the president of America ka Muhammad Buhari ji jide ụmụ Biafrans gbagbusie ihe Chineke ga-ekpe n'ụwa erika unu bụ ndị sị na unu bụ ndị ọchịchị ndị na-achị Igbo Ọhanaeze ndị Igbo ma ndị ọchịchị niile governors bụ Igbo governors na-achị obodo Nigeria ka m jụkene unu ajụjụ olee ndị unu na-achị olee ndị unu na-achị ọ bụ mmadụ ka unu na-achị ka ọ nama ka unu na-achị ee look at ihe na-eme na Nkpọ na Anambra steeti Willie Obiano ezipụ ndị army ha wee kpụrụ ụmụ Biafrans gbusie ọkwa ndị tinyere gị n'ọchịchị ndị tinye gị n'oche ahụ ị nọ i jide ha wee gbusie because na ha sị na ha chọrọ ịnọrọ onwe ha ee ọ m gụwa one ka ọ m gụwa one nke mere na na na na na n'Abia steeti ka nke a mere na Igweọcha na Port Harcourt oge elugo mgbe Biafrans ga-efi anya na mmiri o ha nọzina na mmiri ka ncha na-aba ha anya oge elugo mgbe ha ga ha na-aga ha dị ekekere ọgụ maka na ihe anaghị eme mmadụ ugboro abụọ ọ ihe mere onye ọzọ ka mmadụ ji amara ihe ee anyị ma na ọnọdụ ga-adịrị egbe mma maazị Nnamdi Kanu bụ onye Chineke kpọpụtara ka o nyere ala Biafra aka mana ndị Igbo niile kama unu ga-ejikọta aka ọnụ wee support nwa amadi a wee kwudosie nwa amadi ike ka o nwee ike wee napụta unu unu apịchie ọnụ pịchie anya pịchie ntị a na-egbu ụmụ unu ka ọkụkọ unu ncha nọrọ na-aza na unu bụ gịnị one Nigeria one Nigeria my foot I say one Nigeria my foot one Nigeria mana mana mana mana agụụ na-egbu ndị nọ n'ime ya one Nigeria mana mana mana mana ọ na-egbu ndị ndị Igbo ị na-asị one Nigeria ee onye kwuo okwu ọ kpụrụ ya kpọchie onye kwuo eziokwu ọ kpụba ya n'ime ụlọ mkpọrọ hey what a shameful country what a shameful country Nigeria is an evil country Nigeria is an evil country. Anybody that's supporting uh, President Muhammad Buhari in killing of peaceful Biafrans shall die, shall die in the name of Jesus. Ka m gwakwu unu eziokwu ọka ị fụ aka Muhammad Buhari ji jide ụmụ Biafrans ọchị ka m na-achị gị Muhammad Buhari ihe Chineke ga-ekpe n'ụwa a elika ana m ekpe ekpere ka ị ghara ịnwụ kama na ị ga-adị ndụ wee hụ afụfụ a niile ị tara ụmụ Biafrans ị ga-adị ndụ kpọọ nkụ dị ndụ ree ure tụọ ikpiri ndị a niile ị kwafuru ọbara ha ga-anụsa gị ọgụ ha ga-anụsa gị ọgụ eluigwe na ụwa ga na-anụsa gị ọgụ and for you soldiers bụ ndị na-akpọte peaceful innocent Biafrans bepụ ha isi ka ọkụkọ ana ga na-anụsi unu ọgụ eluigwe ga na-anụsi unu ọgụ heaven and the earth ga-anụsi unu ọgụ Chukwu Okike Obiọma bụ the God of Biafrans ga-anụsị unu ọgụ whether you like it or not. Look at what is happening in Kaduna. Look at what is happening in Kano. Hey! The plan of Muhammad Buhari is to Islamize Nigeria. Ka ọ kpụrụ all the Christians Islamize ya ka ha bụzalụ ndị na-akpọ isi n'ala. Ka ha bụzalụ gịnị ndị ndị ndị ndị Islamic country. tufiakwa arụ Muhammad Buhari ka m gwa gị ọnụ ị na-ata taa ị ga-emecha tabili ile ị na-anụ onu m ekpere m bụ ka ị ghara ịnwụ ị ga-adị ndụ taa afụfụ wee tụọ ikpiri afụfụ niile ị tara ụmụ Biafrans ị ga-adị ndụ wee fụ ya Biafra must be restored Maazị Nnamdi Kanu must come out whether people like it or not Maazị Nnamdi Kanu must be out soon ọkwa soon Maazị Nnamdi Kanu ga-apụta with Biafra flag whether you like it or not Maazị Nnamdi Kanu will come out with Biafra flag and Biafra must be restored all the peaceful innocent protesters ndị unu na-akwafu ọbara ha hmm. ndị unu na-ana ọbara ha n'iyi ọbara ha ga-echi unu ọnụ n'ala ndị ọchịchị na-achị ala Igbo geekwenụ ntị o letenụ ụmụ unu anya unu si na unu bụ sinetọ ke ndị unu na-esineti unu bụ gọvanọ ke ndị unu na-agọvanọ polis ke ndị unu na polis to lebele unu ihe na-eme na Biafra land anya o lebele unu n'anya o lebekwele unu n'anya ọ ka bụkwa nwa amadi unu maara aha ya Don Prince na-ekwu anaghị m ekpuchi onwe m maka na aka anaghị ekpuchi ọnwa ị na-anụ onu m aka anaghị ekpuchi ọnwa onye kwuo eziokwu ọ kpụba ya n'ime ụlọ mkpọrọ Ana m agbarata na Biafra land very soon to join hand in liberation of Biafra. Buhari, anụ m na i jidere Apostle Suleman maka na o kwuru eziokwu dị nkwadobe ijide Don Prince. Ị na-anụ onu m anụ m na i declare m wanted in Nigeria. mana dị nkwadobe this is the time ị ga ị ga-edeclare the whole Igbo wanted this is the time ị ga na-anụsa ma Chineke ọgụ na-anụsa spirit ọgụ are you hearing me you are going to fight to spirit you are going to fight to heaven and earth this time let God bless Biafra God bless Biafra and God bless the people of Biafra God bless Maazị Nnamdi Kanu God bless you all that is watching that watch this video. God bless you, and God will continue to bless you people in Chukwu Okike Abiama's name. Ise, ise, ise, never forget, ụmụ Igbo fịanụ aka n'anya dịnụ nkwadobe ịnụsa ha ọgụ unu anọzina na mmiri ka ncha banye unu anya unu anọzina na mmiri ka Fulani herdsmen na-abịa na community unu egbu unu ka Fulani herdsmen na-abịa na be unu ebefe unu isi ka ndị SARS na ndị polisi jiri unu eme ihe egwuregwu ọ ga-adịrị unu mma Chineke ga-enye unu ekike na ọkpụrụma obi nke unu ga-eji wee nụọ ọgụ a ọ ga-adịrị obodo Biafra niile na mma ise ka ọ dịrị unu dịrị ụmụ ụmụ unu